Moni ndine Jackie. Nde lero tati tibwererenso ku UK. Dziko la weather yachabechabe koma paundi ndi paundi. Eti ndiye nkhani yake si yaitali tengani chakumwa tiyeni ticheze. Uyu ndi Foziwa Javed. Mu chaka cha 2021 anali ndi zaka 31. Foziwa anali olimbikira amalimbikira kwambiri actually analinso wanzeru anapanga sukulu yake amachoka banja labwino kwambiri anamaliza anasanduka lawyer anapanga law nkupanga graduate kukhala lawyer ntchito yabwinobwino zonse zoyenda kenako atayamba ntchito anakumana ndi mamuna uyu dzina lake kashifi anwa Kashifi amagwira ntchito ku ngati anali ngati assistant wa optician ogwira ntchito m'mashopu aja ogulisa maglasi yoyeza anthu maso chani ndiye anali assistant kumene koko koma nthawi imeneyo Kashifi anali ndi zaka 29 nde wankuluko anali foziwa nde anapezeka kuti anthu aja anayamba chibwezi zinayenda bwinobwino mpakana anatani anapanga ukwati atapanga ukwati anayamba kukhala limodzi nde Anali ndi ndalama pa awiripo anali Foziwa koma sipanatenge nthawi anapezeka kuti a Kashifi aja ayamba kummenya mkazi wawo. Ulendo wina anammenya mpaka kumkomola, kumenya kwake koopsa kuja kuti tsono chimene ukummenyera munthu ndi chani? Pena amatha kungopezeka kuti wango mkazi wake akagona tulo Foziwa uja amangotenga. phone yake nkudzichitira transfer ndalama pena kudzichitira transfer 12000 pounds mu account akati afunse mafunso amamuyankha kuti ndine mamuna wako ndiye nde nkhanza zija zitaonjeza foziwa anayamba kuwauza mayi ake kunena kuti "Ah, mamuna anga akundipanga nkhanza amandimenya chani nde amayi ake anamuuza kuti aa limenelo si banja ayi musiyeni sizoti muvutika ayi munalimbikira muli bwinobwino sikuti muzisowa chakudya if anything mamunayo ndi amene amatani ndi amene amamudalira ndani foziwayo ndalama zake chifukwa mamunayo analibe ndalama kwenikweni koma amangompanga nkhanza ndiye foziwa anamuuzapo kashifi kunena kuti ineyo ndifuna tisiyane banjali sindikusangalalamo nde anammenyanso nkumuuza kunena kuti iwe ndi ine sitingasiyane komanso ine kwathu sititani sitipanga divorce iwe ndi ineyo mpakana mpakana. Nde mmene amamuyankhulira ndi mmene amammenyera anapezeka kuti Foziwa anapita ku polisi kawiri konse kukachita report kuti ah, ineyo mamunayo akundipanga nkhanza nde apolisi anamfunsa ukufuna kuchoka amati ayi sindili kaye ready nditani ndichoka posachedwapa nkubwerera nde anayamba amamupanga rekodi zomwe amayankhula Kashifi uja akamalalata kumati ufuna udzikhala ngati azimayi achi British siwe British ndipo siwe mamuna sungandiuze zochita uzipanga zomwe ine ndikukuuza. Pena anamuuza onena kuti iweyo tukuli bwino ufe kusiyana nkunena kuti banja lithe. Mathera ano ndi imfa. zotezo zonena kuti anampanga record kuti akumayankhula choncho iye amati akuchita gather ngati evidence yonena kuti zinthu zikazaipisisa akapita ku court azagwiritsa ntchito ti zifukwa zomwe ndikufuna banja lithere ndi izi kenako foziwa anapita kukakumana ndi ma lawyers a divorce kuti aone ma options yake kuti a ah, pafunika kuti nditani chani koma samachokabe amakhalabe kenako anapezeka kuti ali ndi mimba nde ali ndi mimba anakhalano kuti nanga si pali mimba samafuna kuchoka sangasanga afuna aone kuti mwina zinthu zisintha ndi mimbayi Nde anakhala pamene paja anapezeka kuti banja lija silimayendabe, nkhanza zija zimapitilirabe nde iye amaonabe kuti ayi ineyo mwina bola ndingochoka, mai akenso samamusiya amamuuza kuti ntachokaniponi banja siliyenda choncho, banja si ndeu iyayi. Nde anapezeka kuti mu September, 2021 ananyamuka akuti birthday celebration anapita ku scotland akuti pre-birthday just before birthday yake kuna kuti akasangalale ali ndi mimba ya masabata 17 ananyamuka kumene kuja akuyenda ana, anaoneka mma cctv paja kunja ku cctv mpaliponse akuyenda ndi mamuna wake uja kashifi akuyenda kumo- malo osiyanasiyana kuona scotland

ku scotland ndi adi ndi posangalatsa kwambiri ndi pokongola anthu amakakhala pamenepopo kumaona koma ndi pamwamba pa phiri choncho nde anakakhala pamenepo mosakhalitsa anthu ena amayenda zawo anadabwa azibambo akuthamanga akufuula kunena kuti thandizeni anthu chachitika ah, nchani akuti ayi pachitika ngozi ndinali ndi mkazi wanga tinali pamwambapo koma tatani tinatsetsereka nayesera kuti ndimugwire koma iye wagwa nditayimbani foni ku polisi anthu ena anayimbadi foni ku polisi apolisi anatani apolisi ndi maparamedic anabwera koma nangasi iyeyo anali ali mmwamba kashifi uja by the time amafika pansi apolisi ena atafika kale ndi maparamedic anamtenga anapita naye ku chipatala foziwa koma foziwa anapeza kuti anamwalira ndi mwana yemwe koma anapeza kuti apolisi anazenga anatani anatsegula mulandu omuzenga kashifi kunena kuti anamkankha ndani anamkankha mkazi wake anthu aa ah, ah, zikukhala bwanji anthu ena kumakana kunena kuti ah, sizingatheke amkankhiranji inali ngozi ati anatetereka nde nkhani inapita ku khoti yakhala ikuzengedwa mpaka na 2023 nkhani ikadali ku khoti nde anabweresa ma star witnesses awo umboni waukulu unali marekoding ake a a Fawziyah uja pamene enawo amanena kuti ya anthu oti mene amayendera mtawuni mwe anali shoshola bwinobwino akuyenda banja achitira kugwirana manja sizingatheke kuti mamuna anali ndi nkhaza zina zilizonse towards mkazi wake ndi anabwetsa star witness awo anali apolisi ndi maparamedic amene anampeza Fawziyah uja pansi paja chifukwa chonena kuti anampeza ali moyo ndi anafunsa kunena kuti chinachitika nchani anayankhula ndi ananena kuti iye anayankhula ndi ndi recording yake ya mpolisi amene anatani anampeza Fawziyah ndi mmene anayankhulana naye

nde chifukwa cha pamenepopo inali ya straightforward kuti mwini wake Fawziyah anampeza ali moyo asanafe anakanganirabe moyo nkunena kunena kuti mamuna wanga ndi amene wanditani wachita kundikankha wandikankha after ndimamuza kuti banja lindatani latha sindikulifunanso Ana- anaulula asanafe mawu ake omaliza anali atiwo mawu ake omaliza anali amenewo ndi anthu anamumvera anakanena ku khoti nde for Kashif anapangidwa sentence to 20 years in prison sindizoti 20 years yokha bwanji koma 20 years yo chifukwa chopha anthu awiri Fawziyah ndi mwana wake imeneyo ndiye nkhani ya Fawziyah ndi Kashif zikomo kwambiri